Le hAine Weir, Aine go dtí Ratatí. Ó níor mhaith anois é sin. Tá rud ag Michael Carr ages ago nuair a bhí sé like, tá maith Shadi. Agus dúirt Michael Carr ag dúirt Michael Carr eile, bhuel níl Shadi maith go leor. Sin an rud is dúinn a dháileadh chuile mheán riamh. But amháin an gcéad uair an meas ansin, we'll do alright. Tá mise Actually iontach. Tá mé ag caitheamh, bhuel tá a fhios agaibh seo, tá mé i mBaile Átha Cliath le seachtain anuas Yeah. anois, mar gheall ar an obair agus déarfainn gurb é seo an tréimhse is faide gur chaith mé riamh i mBaile Átha Cliath. So tá mé ag fáil, you know, an an mothú de de cónaí anseo. Níl mé, no, Oh! no, Oh! no, níl mé ag bogadh anseo, Hey! but Ar shíl tú sin fosta? Tá mé, Yeah. I'm, tá mé i mo chónaí cosúil le duine áitiúil seachas cosúil le turasóir den chéad uair anseo, so Li- tá sé suimiúil. Listen, tá tú ag fáil an an local flavour. Relax. Listen,

Tá muid ag iarraidh just really gasta a phlé an deireadh seachtaine agus obviously tá an t-am deireanach go ndearna muid taifead chuaigh muid amach uilig le chéile an Déardaoin ansin fosta but then an rud nach raibh mé in ann creidbheáil gur chuaigh sibh amach arís an oíche ina dhiaidh!
Bhuel chuaigh chuaigh tú amach ar bhealach ach chuaigh tú amach le do mhamaí chuig na Furies. Chuig na Furies! Bhí mé ag clapáil agus ag déanamh tá a fhios agat you know like the classic seanduine wave you know ag gigeanna like sin an méid a bhí mise ag déanamh agus chomh luath is a bhí an gig timpeall, chuaigh muid díreach abhaile. Whereas bhí tusa sa Guinness Storehouse i rith an lae agus ansin chuaigh sibh amach go dtí an Hairy Lemon ina dhiaidh. Bhuel, bhí an Guinness Storehouse i gcónaí ar intinn agam, bhí sin curtha in áirithe agam agus chuaigh mé le mo chol ceathar agus chuir mé text chuig James ag rá do you know, bhfuil tú thart ina dhiaidh mar níl tú ag dul díreach abhaile i ndiaidh an Guinness Storehouse, tá sin giota beag grim. So an rud a bhí ar intinn againn ná oíche fíor-réchúiseach, ceann nó dhó. Yeah. Cue, meán oíche, muidne i rickshaw ar an mbealach go Ryan's, nó go Bro, nó go Bruxelles ar dtús. So bhí, bhí trí phub san oíche amháin, bhuel really ceithre phub san oíche amháin. Níos mó ná trí. Bhí níos mó ná trí. Cúig cinn ann.

on the go so I knew something like. Yeah, in fairness bhí muid istigh ag Silent Disco go dtí deireadh an Silent Disco as in like bhí bhí an security ag dul timpeall ag iarraidh muid a chiceáil amach agus araon mar sin. Agus thug mise headphones abhaile liom de thimpiste ón Silent Disco. Oh! So bhfuil a fhios agat na cinn Captain Morgan a fhaigheann tú istigh i Whelan's? Yeah. Bhí mise an oíche uilig, am ar bith, you know, go raibh tú á mbaint, chuirfinn thart ar an strap ar mo mhála iad. Yeah. So then, bhí mé istigh sa chippy libhse ina dhiaidh agus d'amharc mé síos agus bhí na headphones fós orm. Now, d'amharc mé orthu, bhí siad chomh janky agus briste. Oh, yeah, Dar tá. liom féin, níl siad fiú ag iarraidh na cinn sin ar ais. No. So, chaith mé sa bhruscar iad, ach tá- Chaith tú sa tá brón orm bhruscar? Whelan's, thug mé

Samhlaigh an raidió ag siúl thart agus chuir tú iad ar siúl whatever agus bhí tú fá like military like frequencies agus tú just ag siúl timpeall orm. Tú ag pleanáil le Donald Trump sa group chat yeah well listen well do you know an rud is greannmhaire faoi sin though is an lad a ndearna é an lad Waltz an t-ainm a bhí air ná ná Walls sorry a leakáil an na téacsanna an lad a chuir your man isteach sa group chat tá siad ag déanamh investigation faoi cé leis cén dóigh a tharla sé

Not but, well not i gcomparáid le Gaillimh. le Gaillimh, yeah, not Ok, Conamara, yeah. ok, ok. Listen. Ní- níl Maigh Eo bogadh mé aláraim Ach sin. creideann, tuigeann tú an fáth a bhfuil muid anseo anois, like, tá an Yeah. atmosphere ann, tá go leor le déanamh, you know, tá, Reachtáil James Mostyn ar an The Dating Apps, like, tá a lán fanny gur cheart, ha? Tá go leor fanny gur cheart cónaí anseo, tá go leor fanny nár cheart cónaí anseo, tá rudaí atá curtha isteach orm an tseachtain seo, go maith, ó thaobh cúrsaí airgid de. OK. Ní thig leat fiú páirceáil gan-. D'íoc mé €12 le páirceáil ar shráid i gCamden ó 7 go dtí an leath i ndiaidh 9 an oíche faoi dheireadh. So in éineacht, taobh amuigh de na huaireanta gur cheart íoc as páirceáil, dúirt an comhartha, oh, suas go dtí meán oíche. Cé a chuireann costas ar pháirceáil san oíche. Like. Yeah.
Well, Sráid Camden does the tennis. Gadaíocht.
Gadaíocht! Gadaíocht atá ann, i mo bharúilse. Yeah. So, you know, níl, níl Baile Átha Cliath chomh foirfe sin. I know. Well, is, bhí, tá muid ag iarraidh foghlaim anois cén, eh, an, b'é sin an rud is measa, b'é an, an airgead is ar an costas atá ar achan rud sa Yeah, gcarr.
Yeah. yeah. I mean, t- ní, ní déarfainn nach áit iontach é agus bíonn oícheanta amuigh iontach agam libhse agus Just being tá, all bí- political tá now. bia iontach anseo Yeah. ach

Ach seo an, seo an rud, ok, yeah, níl mé ag iarraidh a bheith ró beefy le Baile Átha Cliath anseo. No, stop, no, tá sé the beef, no, tá mise ag iarraidh beef a chloisteáil. Absolute fools!
No, so, i nGaillimh, ní gá ach euro nó dhó a íoc as páirceáil san uair, so thig leat do charr a thabhairt isteach díreach i lár na cathrach agus páirceáil áit ar bith. So, níl sé.

I think I just got my bogus suit. Achan uile uair a bhí tú, like, bhí muid ag siúl síos, like, fucking, like, O'Connell Bridge, whatever, like, like, you know, like, ar an Liffey, like, an abhainn is salaí sa tír, like, bhí sé dubh dorcha, like, bhí sé ina dhiaidh, like, seáigh, like, a haon déag a chlog san oíche, like, bhí muid i ndiaidh gig, we're covered in sweat, is a leithéid sin nó whatever. Agus James ag rá, wow. Seo mo áit.
Seo, Seo mo dhaoine. tá seo just galánta.
Amharc air seo, amharc ar Stephen's Green, wow. Lán leis na Just ceolmhar. faoileáin.
Bhí sin é. Ceolmhar.
Bhí sé ar nós, ehm, tá an Little Mermaid, tá sé, look at the stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my like collection's complete. Yeah, literally muid ag amharc ar na rudaí is like salaí, you know, siúl síos Sráid Grafton, you know, na buskers shite agus na daoine like dodgy thart agus James like, wow! Na soilse mór! I've got gadgets and gizmos a plenty! Tá rún ag Victoria, caithfidh muid fáil amach céard atá ann? Fuair mé amach céard atá ann. Oh, where do I like to wear? Mummy! No, ach like, cheapfainn go bhfuil sé go deas uaidh seo. Like, cheapfainn go just rud a chaitheas tú a dhéanamh i gcur go, like, bhí mise ag cuimhneamh ar ghoil thar lear, like, b'fhéidir go mbeidh mé fós ag goil thar lear, like, oh my, Sure. ach eh, cheapfainn go but cineál Má tá cuimhne a'd goil thar lear ach tá tú fós ag iarraidh cineál fanacht in Éirinn agus go h-áirithe an peil a imirt an chaoi atá mé faoi láthair. Cheapfainn an t-aon really rud réadúil a bhí ann ná bogadh go dtí cathair eile. Yeah. Is ea, chun just an itch sin a scratcháil le píosa. And I think níl tada níos fearr eile ná ehm goil go Baile Átha Cliath an ceann is mó acu like. Yeah. So, and and that's bogadh go like Corcaigh nó well even goil thar lear like Londain nó Yeah. Nó

rud éigin a bhfuil tú in ann like surfáil nó haikáil a dhéanamh nó then going to go dtí cathair mór is tú just ag rith timpeall cathair ar feadh Yeah. an trí trí ceithre lá atá tú ann so sin cén rud is maith liomsa agus sin like mar joke sin faoi Nua Eabhrach a bhí you know bhí mé ag skipáil síos Nua Eabhrach freisin ag rá I love cé chomh busy bhí sé I love daoine

Marbella ná could be the Nets ní sin a like it's just a disaster waiting to happen so I think le le na cathracha tá i bhfad níos mó but fosta like is maith like bhreá liom dul ag like gigs thar lear agus dul Yeah. ag you know. That doesn't an dó gréine á bhfuil green screen. Is féidir liom sin an rud amháin is féidir liom just be like wow seo díreach an áit chéanna Tá sé chute. Tá sé chute orca seo wow ooh ooh. Arbh fhearr leat an trá ná na cathracha?

dul ag taisteal agus you know an rud mór tuirsiúil sin a dhéanamh den backpacking agus uaireanta tá na saoire sin like bíonn tú bloody caite á dhéanamh like rinne mé trasna na hEorpa dochreidte feiceann tú a hundred rud rinne mé síos California ach ní bhíonn aon sort scíth nó ní saoire ar bhealach é tá an aspect like sos ó Shaol gnaitheach. Yes. Is ní dhéanaim sin go minic mar gheall go bhfuil mé ag iarraidh an domhan a fheiceáil agus mé fós óg, you know, so tá sé, bíonn sort troid agam liom féin uaireanta faoi like an ceart domh just dul ag an Spáinn fá choinne cúpla lá agus saoire iontach deas, séimh agam nó an ceart dom dul ag an tSeapáin, which sin rud a rinne mé Yeah. agus bhí mé caite is ní bhfuair mé aon sort sos, so No. is sort, tá sé doiligh an cinneadh sin a dhéanamh sílim.

Calling you out anois go díreach ina dhiaidh seo. Níl muid anseo le a bheith ag déanamh calling out ar a chéile. Tá muid anseo le ceiliúradh an an saothar is fearr ar an domhan, dar liomsa. Níos fearr ná Nollaig, níos fearr ná Oíche Shamhna, Lá na nAmadán, Shíl mé go raibh tú ag goil Lá na Máithreacha a rá. Ó!
Bhí sin inné, inniu, gabh mo leithscéal. But in fairness, an bhfuil sibhse ag déanamh aon rud le haghaidh Lá na Máithreacha? Ar an ndearna sibh aon rud le haghaidh Lá na Máithreacha? So, agus muid ag taifead seo, tá mé i ndiaidh an bronntanas a eagrú inniu agus a ordú agus a Oh. sheoladh abhaile, so just idir mo dheartháir is mé féin tá bláthannaí seolta againn Smooth.
agus you can't go wrong. No. Agus chomh maith leis sin, muna bhfuil cárta ar bith seolta agat, Moonpig.
Moonpig. Just téigh ar Moonpig, tá cinn i nGaeilic, tá cinn greannmhara, agus thig leat just do theachtaireacht a chló isteach agus seolann siad chucu é agus beidh sé acu an chéad lá eile. So tá sin déanta agam inniu. Ar inis mé duit nuair a fuair mise cárta ó Moonpig but bhí ainm go- duine go hiomlán difriúil air What?
Like níor just randomly fuair mé cárta ar d- fuair muid cárta sa teach agus just dúirt sé like um, you know, seoladh an teach but not like an seoladh iomlán don teach agus léigh mé é agus bhí agus bhí sé like you know breithlá sona don deirfiúr is fearr ar an domhan Claire eh you know grá mór as like em eh bhí sé like Claire em you know de eh like na ainmneacha seo do daoine nár chuala mé faoi riamh. Agus an ndearna tú gearán?

rud a bhéas mé aonair go dtí an lá ach yeah mar go raibh Kingsford suas mé ag dul abhaile go Gaillimh dul abhaile oíche Aoine agus é sin yeah caithfidh mé rud a cheannach. Caithfidh mé rud a cheannach.
Ach domsa domsa like like ní bhíonn tú ag súil le mórán uaim

I can attest, like cinnte, mar tá mo dheartháir i gCeanada, brother, so obviously níl seisean, níl aon sórt dualgas airsean mórán a dhéanamh fá choinne Lá na Máithreacha agus tá 'fhios ag mo mháthair go bhfuil mise i mBaile Átha Cliath agus nach dtig liom teacht abhaile go dtí Dé Luain mar gheall go mbeidh mé ag obair i Ráth Chairn chomh maith ach fós fuair mé teachtaireacht inniu Ó do dheartháir? Ó mo mháthair. Ó do mháthair, ok.
Just such, just ráiteas like Lá na Máthar Dé Domhnaigh,

Níl tú thart le mé a thabhairt amach.
Stad! Do you think, do you think go bhfuil mo dheartháir ag fáil an text sin agus é i Oh, gCeanada le dhá bhliain anuas? Absolutely not. Listen, bhuel tá 'fhios aici though, Seán rud caighdeán, you have to set expectations low, do you know what I mean, like, Bhuel, seo. eh, bhí orm buttering up a dhéanamh i ndiaidh sin, bhí orm a rá, Lá éigin go luath nuair atá mé sa bhaile, do you know.
God. Ach tá 'fhios aici go bhfuil mé ag obair, níl aon réasúntacht nuair a thagann sé chuig na cailíní. No. Like le Seán, thiocfadh leat a rá, jeez, an dtiocfá abhaile anois is arís do Nollaig nó do bhreithlá nó do Lá na Máithreacha nó cibé am? No, tá Seán go breá, 'cause sheol sé cúpla bláth ó Cheanada, you know. But mise?

Go bhfios dúinn. Go bhfios dúinn. You'll never catch me. No, ní, ní, ní théim na bhaile rómhinic sin. Like, like bíonn mo dheirfiúr sa bhaile níos minicí ná mise leis an fhírinne a rá, like, agus bíonn siad, you know, cuireann siad glaochanna ormsa an t-am ar fad, whatever, like, ní bhímse ag cur glaoch ar mo, ar mo theaghlach, like, d'aon pháirt de mo theaghlach. Agus go fóill, like, nuair a thagaim abhaile, like, bhí sé, like, an lá deireanach, em dá bhréathlaim mo mháthair bhí mo dheirfiúr teacht abhaile dá agus sin chuir dad like text me bheith like red an dtiocfaidh tusa na bhaile fosta like just le em you know just like more like surprise a thabhairt déanamh daoibh plan like well not even mar sin just like an féad leat teacht abhaile like more surprise like just not insta tá mom na na fanúla whatever he was like uh, oh fine and I was like okay well like just over samach rom an on like leis an over like

agus dúirt sí fuck sake like anois ní bheidh aon like you know you know an surprise tusa ag teacht abhaile or like ag cuimhniú you know cé chomh sásta a bhí sí le mé a fheiceáil you know tá sí ag dul a bheith go hiomlán like idir thrá is anois Bhí cé sé- gur bhí sé- phleanáil sí achan uile rud le haghaidh an breithlá agus then just landáil mise ag ag an am céanna like hi agus bhí mum like oh oh you're huge oh go deas tú a fheiceáil. Bhí sé cosúil leis na físeáin sin a fheiceann tú de dhaoine ag teacht abhaile ón Astráil Yeah. like Literally. really really lán de mhothúcháin like bhí Níor níor lig sí duit gabháil like a bhí an barróg chomh teann bhí sí Yeah. bhí sí i ndiaidh tú a chronú an oiread sin Yeah. like it was cosúil le go raibh tú ar an taobh eile den domhan ag teacht abhaile. lads, tá mise class, like, you know? is is mac class mé, do you know? But sin an rud, like, I think go bhfaigheann na na na mac, like, go gur féidir leo i bhfad níos lú obair a dhéanamh ar Lá na Máithreacha ná Agus go ná na háirithe mhaic. is muide na t-aon mic.

atá ina lá frith-mhná ná Lá na nAmadán. What? Cé siúd amhrasach?
Bhuel. Mar ní thig leat ach amadán a ghlaoch ar leaid, glaonn tú óinseach ar cailín, go nach d'fhoghlaim muid sin ar scoil? Níor fhoghlaim. So ní Lá na nÓinseach atá ann, Lá na nAmadán. Hold on. So. Níor inis siad dúinn sin ar an scoil. I don't know cén saghas scoil. Sin, sin riail gramadaí nach dtig leat amadán a ghlaoch ar chailín.

Dó, an dtugann sibh aitheantas. Yeah, due respect. Ar, ar nós gur rud naofa atá ann. An bhfuil, an gcaitheann sibh, you know, lá sa séipéal ar lá na n-amadán? An bhfuil meas agaibh ar an lá seo? Yeah, bhfuil meas, M-A-S-S, agus meas, M-E-A-S. Ní lá rómhór domhsa é, b'fhéidir mar gheall ar nach bhfuil mé chomh maith sin ag smaoitiú ar cén dóigh leis, le cleas a imirt ar dhaoine. Yes. bheadh sé mar rudaí bheaga ar scoil but like bheadh sé chomh crap just rud like oh tá an duine sin ar do chúl agus casfaidh tú thart like ahahaha lá na n-amadán! Cén duine a ndéarfá raibh ar do chúl just like could be like like Boogie Monster nó Just- Enoch Burke. just gabh but but níl aon ní raibh aon iarracht curtha isteach ann No. I mo shaol riamh, no. Raibh, raibh leatsa. Rinne mise cúpla uair, yeah. Mm. Like bhí sé just gas, like, do you know, like é chuir le chéile. I think anuraidh, like an ceann a bhí ann was ehm, an eh, ag cur ar siúl go raibh mise ag gabháil ar Grá ar an Trá, eh, gur Mm. d'inis mé do dhaoine ehm, go raibh mé chun a bheith, because bhí a- an méid sin téacsanna agam, caithfidh mé dul fríd mo chuid sean-tweets le iad a aimsiú, but bhí cúpla cinn a ndearna mise, like just déanfainn Photoshop really gasta de rud éigin nó like dhéanfainn um you know chuirfinn like posts suas ar Facebook nó aon rud a bheadh like like oh yeah like nó tá mé anois ag dul a bheith um like mar glór ar Spongebob nó cibé rud é tá mé anois ag dul a bheith mar uh you know ag hóstáil uh you know ar you know cibé stáisiún raidió ag déanamh you know clár grá nó aon rud mar sin like just bhí just dhéanfainn rudaí a bhí like like thar a bheith like go gcreidfeá go raibh siad fíor ach go raibh siad ag an am céanna like ní raibh siad, níor thiocfadh leis iad a bheith fíor. An ndearna tusa aon rud mar sin James? An ndearna tusa aon Yeah, cúpla babhta.
Like nuair a chuimhníos mé air in am sa bhaile bheith teacht aníos le rud éigin, cuimhin liom say tuairim is dhá nó trí bliana ó shoin, bhí mé ag caint le duine say ar pointe rómánsúil, bhí siad thall i Meiriceá, Oi, oi.
agus
Chuaigh mé isteach ar Photoshop agus rudaí agus rinne mé editing ar ticéad, ticéad Aer Lingus go raibh mé ag dul anonn ar cuairt.
James! Níl sin greannmhar! Agus sin, like, so it was double, so bhí mé in ann é a chur ag m'athair freisin a rá, dúirt mé leis one way flight, bookáilte agam anonn go Meiriceá. Feicfidh mé i gceann trí mhí thú. Agus so bhí panic stations sa mbaile agus thar lear. Mar cheap duine eicínt go raibh mé ag goil ar cuairt acu thall. Agus cheap ansin mo mhuintir go raibh mé ag just ag fágáil slán agus ag imeacht ar feadh trí mhí. So bíonn tusa ag iarraidh daoine a ghortú beagnach, like na mothúcháin a. Just dallamullóg a chur orthu.
Bhris tú croí do mham an lá sin agus an duine go raibh tú ag dul sall ar cuairt aige. Ah, píosa craic though. Hey, look, ní, ní mo, ní mo problem atá ann mura is ac, mura bhfuil 's acu cén friggin' dáta atá ann. Actually, rinne muid ceann ar an leathanach cheana. Rinne muidinne ceann ar an leathanach? Ar leathanach Seansálaithe cheana, rinne muid ceann go raibh Hugh ag bogadh go Gaillimh.

like fake like book cover le haghaidh eh go raibh mé as if go raibh mé ag foilsiú leabhair eh like autobiography agus eh what do you call it eh who do you think Hugh Carr ehm agus chuir mé like chuir mé rud like orca seo like rinne mé like cover bréagach dó leis an Penguin logo sa bun agus an pull quote a bhí ar an bharr was I couldn't put it down from glue on hands weekly. So, chomh, chomh silly like. Just chomh, chomh silly. But sin actually rud b'fhéidir go dtarlóidh amach anseo go bhí. Just mothaím go scríobhfá leabhar. Well, I mean. I mean tá tú ag scríobh leabhar.
Yeah, bhuel níor screamhail na Tomlainn mar sin. But but tá craic maith though, I mean like tá I think just an an íomha de like lá na n-amadán is just piece of craic, do you know. Bhuel tá sé ag dul ar aghaidh ón séú céad déag. Oh! Tá sé fíor shean agus tá daoine ag rá gur thosaigh sé sa Fhrainc. Oh, classic. Agus seo nuair bhí níl mé ag magadh. Bhí an Pápa Gregory 8 ag iarraidh go dtosódh an bhliain úr ar an chéad lá de mhí Eanáir in áit ag deireadh mí Márta, mar bhíodh sé, bhíodh an bhliain úr ar an, ar an fhéilire ag tosú deireadh mí Márta. Yeah. So daoine nach raibh sásta glacadh leis sin, glaodh April Fish orthu. Okay. Ach tá daoine eile ag rá gur tháinig sé ó na féiltí ársa kind of um a bhí againn like na cinn go raibh diabhlaíocht ag baint leo Yeah. sure sin rudaí mothaím go bhfuil stuff gaelach istigh ansin nuair a Yeah. dhearna muid féiltí ársa Ní bheith- diabhlaíocht Listen, ní bheadh muidne mar pháirt sa diabhlaíocht agus más maith le aon duine éisteacht leis an eagrán a ndearna muid agus muid ag déanamh tarot readings eh, tá sin uirthi and chatting sby art ar an feed. Eh, so cheapfá go raibh sé like nasctha le le like pagan um

Ah, déanaim glan dearmad air. Creid é nó ná creid, rinne mé taighde sular thosaigh muid ag taifead. Honestly cannot relate.
Ní féidir liom in aon rud, in aon dóigh féidir liom relateáil ag sin. Tá mé chun rún a scaoileadh anois. Nuair a bhí mé ag déanamh stuff le mo sheanfhostóir le iRadio ní dhearna mé aon taighde like roimh an gclár like riamh. I was just like literally off the dome achan lá. Hugh, I don't think gur cheart duit a rá seo Ní dhéanaim seo. Agus tú ar an raidió faoi láthair.
Bhuel, ní dhéanaim sin níos mó agus bhí seo leis an seanfhostóir. Obviously bhí muid ag úsáid anois, but yeah, bheinn ag dul isteach and just like ag caint absolute shite nuair bhí mé ar an aer. Agus bhain mé an-sásamh. You've got the gift of the gab. I've got the gift of the gab. Tá gló- tá, tá, tá bronntanas na gab agam.
Cén fáth a tharlódh do phógadh tusa an Blarney Stone i nDúnachta suas?

But nuair a stop sé dá déanamh sin, bhí muid in ann saghas freagair ar Alan Mathys agus ansin rinne sé físeán really ait le haghaidh As Gaeilge. B'fhéidir gur April Fools dá dó.
B'fhéidir. An rud is fearr April Fools ná dá raibh seisean in ann like gléasadh like normal like lá amháin. Sin an rud amháin go mbeidh muid in ann. Tá beef agamsa agus ag Cuán, right? Bhí mar gheall ar an rud a tharla ag an Oireachtas, do you know, mar gheall ar an an roasting. Oh yes, No, I'm yes.
gonna rant, nach bhfuil cuimhne agat ar seo. Ach mothaím just go dtagann sé isteach le attitude, like Le attitude. Shiúil mise isteach anseo níos luaithe agus bhí Cuán istigh sa stiúideo anseo ag taifead agus d'amharc mé tríd an doras is d'amharc sé orm agus just chaith sé na súile san aer. Like, gan cúis! Anois raibh tú cinnte gur Cuán a bhí ann ná an mhéid. Nó Cian. Nó Cian, yeah. Tá siad ag mórfáil isteach ina chéile anois, níl mé cinnte cé. Listen, is féidir linn seo a dhéanamh, is féidir linn seo a. Tá seo just hilarious, tá muid just ag caitheamh anuas ar phodchraoladh eile ar Raidió Rí-Rá. Yeah. Is comórtas iad.

Dochreidte. Agus bígí cinnte nach bhfaigheann sibh stuck le aon, you know, má fheiceann tú aon cleasannaí, aon posts ó mé fhéin, Áine ná James, níl siad fíor. Creid é, má chuireann muidne post éigin in airde, sin an fhírinne. Aon rud a feiceáil tú ar líne, tá sé fíor. Yeah.
aon rud. Fiú fake news, ní, just déan dearmad ar fake news, tá achan rud fíor inniu. Téigí ar Facebook ar ar lean lean. Leanaigí na daoine kind of sna seascaidí is an stuff go mbíonn á roinnt acu agus is is fíorscéaltaí iad sin uilig. Chuala sibh faoin rud sin a ndearna siad like rinn Meta like teisteáil agus rinn siad like a br- a cuntas bréige and it was like a rag or like bean sna seascaidí a bhí ann agus just thug siad like amháin dá like an saghas stuff sin agus le linn seachtain bhí like achan conspiracy theory millteanna ar fáil just go hiomlán, bhí Facebook iomlán don profile bréag seo was just ag fáil an saghas ábhair sin. Creidim é.
Great.
You love, is breá leat é. Is breá leat é a fheiceáil. Bhuel, ar an nóta sin, sin é don eagrán seo do Chat Suidhe, go raibh míle maith agat as bheith ag éisteacht linn agus go raibh maith agat arís do Raidió Rí-Rá as ucht an stiúideo a thabhairt dúinn le haghaidh an tamall beag seo.

No. Just Eat. Tar i dteagmháil arís leis. Yeah, let's be, no, it's mar gheall go raibh a lán gigeannaí is rudaí agam ina dhiaidh seo agus achan uile uair bhí mé bualadh suas le gig bhí siad like oh gheobhaimid burger anois so you know so bhí like sílim go bhfuil timpeall ar like ocht burger agam anois le linn like. An ceann is airde atá ráta faighte aige ná an ceann atá istigh